ụtụtụ ọma taa bụ Wenezde afọ ma bụrụ abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa itoolu bụ septemba n'afọ 2025 etela onye bụ chi na-asị ka ụbọchị taa maara gị mma ngwa ṅaa ntị n'isiokwu dị n'akụkọ ụtụtụ a onye ọlụ enyemaka nke onye isi ala tinubu ekwuola na akụrụngwa AI bụ nke a na-anwale iji hazie ọnọdụ akụ na ụba ala anyị maka ọdịnihu. Chief Agụ ekwuola na onye isi oche ọfụ nke ụnọ ọlụ INEC kwesịrị ịbụ onye ga-agbado anya n'ọlụ ma were ezi akọ na uche bado ihe ọ na-eme. Ngwa sonye anyị n'ọwa Radio Garden ị ga-abanye n'ime ya site n'ịbanye na Google maọbụ n'Apple Play Store. Ọnya nwa ududo anyị bụ na www.esbsenugu.com. Na YouTube, anyị nọ na ESBS Enugu Dash Official, Instagram esbs.enugu, n'ọwa X anyị nọ n'Enugu State TV, Facebook esbs Dash Enugu, TikTok esbs Enugu.

bụ nke ụnọ ọlụ National Information Technology Development Agency nyere nkwado na Lagos. Ọ gara n'ihu kwuo na obodo a kwesịrị ịdị na-anabata ihe ọhụụ dị iche iche bụ nke ga-eme ka e nwee agamnihu pụtawagara ihe. Otu na-eleba anya n'ihe gbasara okwu ego n'ụlọakụ Central Bank ala anyị ewedala aka n'ego ọmụrụ nwa ka ọ bụrụzie pasentị iri abụọ na asaa ma bụrụ nke izizi ya na ma bụrụ nke izizi ya n'afọ 2025 dịka o dere duu ugbo atọ gọvanọ CBN bụ Olayemi Cardoso gbara ama okwu a n'oge nhọpụta nke N'oge nnọkọ nke ya na ndị ntaakụkọ ụbọchị Tuzde n'Abuja dịka ha nwechara ọgbakọ agba nke iri atọ na abụọ bụ nke weere ọnọdụ n'abalị iri abụọ na abụọ nke ọnwa Septemba wee rue n'abalị nke iri abụọ na atọ, Cardoso kwuru na otu ahụ kpebiri ibenata atụmatụ okwu ego ahụ site n'ụzọ ihe iri ise ọkacha dịka o si gbasa ụlọ ọba ego dị iche iche n'ogo pasentị iri anọ na ise Chief Joseph Agụ sị na a bịa n'okwu gbasara ịhọpụta onye isi ụlọ ọlụ INEC ọhụụ na o kwesịrị ịbụ onye enweghị ndọnyere ukwu n'ebe otu ndọrọ ndọrọ ọbụla nọ Chief Agụ tọgbọrọ okwu ahụ n'oge ọ na-ekwu okwu banyere mbọ nke onyeisi oche ụlọ ọlụ INEC n'ime oge a bụ Yakubu Mahmood. O kwuru na n'oge ime nhọpụta ọbụla na a na-enwebe mkpesa dị iche iche. O kwukwara na nhọpụta na-ewere O kwukwara na nhọpụta nwere ụzọ ihe atọ chere ya n'ihu. ma bụrụ nke kwesịrị ka e mechapụta ha bụ nke gụnyere ime onye ka e mere ibie ime ihe na-edo anya nakwa ịkwụba aka ọtọ Chief Agụ kwuru okwu ndị ahụ n'oge ọ bịara n'ihe mmemme mkparịta ụka Good Morning Coal City na ESBS Sunrise FM Enugu ọ sị na ịkwalite onye isi oche ụlọ ọlụ INEC bụ nke a na-eme site na nkwado nke otu National Council of State site na nkabi nke ụlọ nzukọ ukwu obodo a ọ kọwara na ya bụ ọlụ abụghị nke naanị onye isi ala ga-alụ n'onwe ya Chief Agụ sị na kemgbe afọ 2015 wee ruo ugbu a na okwu gbasara nhọpụta ezutala nhazi dị iche iche ma bụrụ nke e nwere olileanya na ụbara ihe ndị dị mma ga-esochi na nhọpụta na-abịa n'iru onyeisi oche ụlọ ọlụ INEC bụ onye ọlụ ya onyeisi oche ụlọ ọlụ INEC bụ Yakubu bụ onye ọlụ ya ga-akwụsị n'ime ọnwa nọvemba na-abịa ma bụrụ nke a na-eche na onye isi ala nwere mmadụ ise ọ na-elegara anya maka iweghara ya bụ ọlụ bụ nke e kwuru na mmadụ atọ n'ime ha si na mpaghara South West nke Naịjirịa otu onye na-etinyekarị echiche ya n'ihe ndị ahụ gbasara ọha mmadụ bụ Chimezie Obasi ekwuola na inwe steeti ndị Palestine ga-abụ ihe siri ike n'agbanyeghị na mba UK, Canada na Australia na-ekwu banyere nke ahụ o kwuru okwu ahụ n'oge ọ bịara n'ihe mmemme Spotlight na ETV Channel 50 Enugu bụ ebe ọ nọrọ tụlee ma inwe steeti Palestine ọ ga-adị mfe o kwuru okwu ahụ ma elegara anya n'akụkọ esemokwu banyere Israel na mba Palestine dịka o si gaa n'iru o kwuru na katakata dị n'etiti obodo abụọ ahụ gbagotara ma bụrụ nke hidoro isi n'okwu okwu akụ na ụba ọbasi kwuru na tupu i- i- inwe palestine steeti enwe isi na ọ dị mkpa ka e nwee nnọkọ n'etiti mba na ibe ha na etv channel 50 enugu ka akụkọ ndị a si abịara gị anyị ga-alọghachi azụ etu ị ga-esi nweta etv channel 50 na terrestrial television nweta tv antena kwụba ya na poolu igwe n'iru fesha bọọdụ dị n'ụlọ gị maọbụ ị kwụba ya ọtọ n'elu igwe mgbasa ozi onyonyo tv gị Kwụnye akụrụngwa antena ahụ na onyonyo TV site na antena Female Coaxial Inlet. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinyekwu ihe nkwalite booster, jiri ụdọ coaxial cable wee kwụnye antena ahụ n'azụ TV ebe e wepụtara a ga na-akwụnye ya. Chọwa etu ị ga-esi nweta TV a n'usoro UHF channel ya ma nweta ETV channel 50 na frequency 723 MHZ.
onye ọma ekele m gị ọzọ Ngwa kirizie ọnọdụ ihu igwe n'akụkụ dị iche iche nke ala Igbo tata.

ị ga-abanye site na Google maọbụ na Apple Play Store. Ọnya nwa ududo anyị bụ na www.esbsenugu.com na YouTube anyị nọ na ESBS Enugu dash official Instagram esbs.enugu n'ọwa X anyị nọ n'Enugu State TV Facebook esbs-enugu TikTok na esbs enugu isiokwu anyị ọzọ onye enyemaka nke onye isi ala ekwuola na akụrụngwa AI bụ nke a na-anwale iji hazie ọnọdụ akụnụba obodo a maka ọdịnihu Chief Agụ ekwuola na onye isi oche ọfụ nke ụnọ ọlụ INEC kwesịrị ịbụ onye ga-agbado anya ma were ezi akọ na uche lụọ ọlụ n'ebe a ka akụkọ a bịara n'isi njedebe n'aha Judith Ohini onye haziri akụkọ ndị a na ndị ọlụ nyere ya nkwado Ethel Onyebuchi na-ekele gị maka isonyere anyị. Ka ụbọchị taa mara gị mma.